moni ndine chake macheza akhwikire enanso eti pepani timasikafa wa kuzizira mamainasi chanchani kunjako eti kuzizira nde tikamabwera titafunda osadabwa anyway ndifuna ndikambe za online dating eti chifukwa chonoti ndapanga mavideos angapo osonyeza the dangers of online dating kukumana ndi anthu osawadziwa online ndi kumakumana nawo its very dangerous komanso at the same time it can be a good thing eti anthu ambirimbiri apeza mabanja ndithu through online dating eti for example let's say anthu achifwamba eti mmene kunabwera ujeni online dating ndi mwayi kwa iwowo ndipo ndi easy access yokumanirana ndi anthu oti awachite chipongwe pala anthu okuba pala anthu achifwamba pala anthu oyipa basi eti Anthu ena oti sakanatha kukumana nawo sakanatha kuwadziwa akumawapeza chani akumawapeza online ungotayipa tatatatatata basi profile yako iyo chilichonse chomwe afuna information yako yonse akuiona pamenepo chapa basi akuchita target eti amakhala ndithu kumachita scour just to find munthu woneti mpange target amatha kumpanga munthu target like that eti kenako tiye tikumane kokakumanako nkomwe amakampanga munthu chiwembu kaya kubera kaya kupha kaya kuvulaza you know anthu ena sanena ndikomwe amangovulazidwa amachita mantha amaopsezedwa mwina kuti usanenenso china chilichonse amachokako amabwerako they keep quiet sanena china chilichonse nkhani imathera pomwepo koma anthu achitidwa chiwembu ndithu komanso at the same time anthu apezapo mabanja mukudziwa eti kunena kuti anthu amati "Aya, amuna akusowa akazi akusowa komano amakhala kuti alipo munthu amene ukhoza kuyanjana naye koma ali patali olo sunachite naye cross paths ndipo simungachitane cross ma path-wo unless mupite online simungakumane palibe njira ina iliyonse kuti mukumanirane kupatula kupita online

and you put it out there kunena kuti this is what I'm looking for and ende ukamayang'ana munthu uja say iwe ngati ufuna banja ngati ufuna banja munthu ayambe kukuyankhulitsa ee eh, hi hi kenako zi abweranso mawa hi kuti ah, anthu tinali ngati moyankhulana mudapita kuti sali serious munthu wa serious amachita engage in conversation amakulembera ndithu message yayitali iwe kumachita kuona kuti ah kaparagraph ndithu akudzifotokoza zinthu zabwinobwino iwenso kumamvetsa kuti ah, anthu tikuchita communicate ende kaya musinthana manamba kaya mupita pa whatsapp kaya pa messenger chanichani muyamba kumayankhulana kumbali osangofikira munthu akangofikira kuti "Hey, po po Ah, umakhala kuti ndimakhala kwakuti ndikutumizire transport tikakumane kwakuti kwakuti tikakumane pa motelo kwakuti iwe kuti ufuna banja zikugwirizana munthu amene akufuna banja nzako they will try to get to know you afuna kuti akudziwe kuti ndiwe ndani umatani zochitika zako nzotani afuna akudziwe as a person ndiwosangalatsa adziwe kunena kuti ma strengths ako ndi ati ma weaknesses ako ndi ati eti And umaona, umaona wekha kuti conversation ikwenda bwana. Koma munthu akakuthamangira tiye tikakumane mwakuti iwe ngati ukudziwa kuti chomwe ndikufuna ndi unless naweso ukufuna nawo chisembwere eti. That's another thing, that's another story. Koma even if ukusaka chisembwere, you still have to be careful. Kuli anthu oyipa out there. Eti, how do how are you careful? Tiye tikumane. Well, eventually mkuona wakumana eti. koma makumanidwe ake amakhala otani you have to meet in public kakumaneni pa restaurant kakumaneni pachigulugulu pena pake osapita kwa anthu awiri konena kuti palibe aliyense and musiyanirane pomwepo osati mwakumana kumene kuja kena kuti kwera galimoto yanga ndikupase lift ukumudziwa at the end of the day sukumudziwa munthu amene ukutani ukuyankhulana naye olo kukumana naye for the first time sukumudziwa eti mupatsana malonje zaulemu bwinobwino mucheza pamenepaja museka zikomo wina alowera kwake wina alowera kwake muzipitirizabe kutani kuyankhulana ukonso facebook ija ndiyofunikira akuuzani dzina akuuzani mm, chani mumuyang'ana pa facebook kaya mumuyang'ana pa instagram pa social media muone social media yake simwamuona nkhope muyamba kuona kuti zikulingana ndi zoyankhula zake eh? you have to go through their profile uziona kuti zoyankhula zake zikulingana you know social media imaperekatu information yathu that's how so anthu amakupezera anthu inuyo nde it's just about being careful it's not about ku- kuopseza anthu eti mukumana in, pe- in, pu- in public kachiwiriso mukumananso in public koma zothamangira kuti ndakukonda tatanitani even if you're out there looking for fun it's not fun if you don't know the person chifukwa china you don't know kuti akuvulazani chotani eti Kapo kapena kuti zolinga zake ndzotani? Zikuchitikatu zinthu. Zina zimadziwika, zina kuja ineyo panopo I think ndichepesa za ma social media videos izi ndikuzichita chifukwa ndapereka zambiri so far sindiyikanso iyayi pali imodzi yokha there's one more I'm going to put koma after that basi i think i've done enough about social media koma it's just an awareness kunena kuti zikuchitikadi komanso it doesn't mean kunena kuti nde kuti basi iyayi it is actually a way of meeting people you have never met before or you would otherwise not meet anthu amamanga mabanja ndithu zabwinobwino eti so tiyeni nazo but just be careful that is all kungofuna ka disclaimer kuti izi mwina zingayambe kuoneka ngati ndanena kuti iyayi osazapitaso pa social media kukakumana ndi anthu no that's not what i'm saying i'm just saying kuti let us do it but do it carefully kuti aa munthu momwe wayambira kuti aa hi hi koma kuti zii kenako after 2 hours akuza kuyankha kuti hi you just know kuti amayankhula ndi azimayi ena 7 eti kenako wabwereranso kwa iweyo sali serious ameneyo munthu wa serious amadziwika amapanga focus on you you don't even have to wonder kuti ameneyu akundiganizira no anthu they will show you how they feel about you nde osamakhala ndi dzikayiko kapena chanichani zabwinobwino all the best out there and be careful thank you